ee nke dị na asụsụ ndị Igbo na-asụ bịa wụrụ inu Igbo a na-akpọ ezi afa ka ego okwu ndị gboo mgbe ụka adịbero e nwere ọtụtụ inu ndị Igbo na-atụ nke gosiri na ndị nna nna anyị ha biri ezigbo ndụ ha sọrọ ife ọjọọ e nwere ebe na-abụ ndị okenye nọọ kpacha nkata e nwere akwụkwọ ha na-eji eficha ọnụ nwee nke ha na-eji eficha ntị ka ọ ya-abụ o nwee ife ọjọọ ị nụrụ i fichapụ ya o nwee ife ọjọọ ị nụrụ i kwuru n'ọnụ i fichapụ ya o nwee ebe ị dara ada okwu i fichapụ ya ife a bụ ụdị ndụ ha biri eji wee sị na ndị nsọ nwere ife ha na-asọ ndị nze nwere ife ha na-eze okwu a bụ ezi afa ka ego bụ nnukwu okwu ka ọ bụ bịa bụrụ ife nkụzi e nwere ofu ahịrịokwu karịrị okwu mmadụ kwuru otu awa ofu ahịrịokwu mana ụmụazị kịta ha amarọ ife kpatara eji asị na ezi afa ka ego ọ dịkwu n'akwụkwọ nsọ maka ndị kwetara n'akwụkwọ nsọ ọ dị na ya nke a sụ n'oyibo na good name was more than gold and silver ee na ezi afa ka ego ọtụtụ ụmụazị be anyị aghọtarọ nke ụfọdụ ndị okenye nọ kịta kwesịrị ịna-akụ e were nnọọ hammer na-akụ n'isi ntu ka ụmụazị ghọta ife o ji wee na-abụ ezi afa na-emeghe ụzọ ajọ afa na-emechi ụzọ iji wee maa atụ nna anyị ojukwu abụrọ taa ka ọ nwụrụ tupu a nụ afa nna anyị ojukwu a nụgo afa nna ya bụ Louis ojukwu nna anyị bụ Louis Ojukwu kpara ezigbo ego so n'onye isi ojii kacha wee nwee ego na mba Afrịka nke na ụgbọana ya ka eji wee bugharịa Queen Elizabeth mgbe ọ bịa Naijiria Naijiria enwerọ ụdị ụgbọana ahụ oge ahụ kedu ife ọ na-eme oge ahụ ọ nọ n'ife gbasara ụgbọala ndị na-eme njem ọ nọ n'ife gbasara ịsụ akwụ mmanụ akwụ na ọtụtụ ife ndị ọzọ ọ na-emegasị chukwu wee baa ya ọgaranya ka anyị nụchara afa nna anyị bụ Louis Ojukwu nwa ya nwoke wee zakwa afa nke ya ọ bụrọzị n'ife ahụ eji wee mara nna ya nna ya nwere ezigbo afa nwa ya nwoke wee pụtazie n'ife dị na ọchịagha wee bụrụkwazie nnukwu onye agha nke duru na agha dị n'agbata ndị naijiria na biafra nyanwa so wee buru ya n'isi ebe a ka a nọ wee nụzie afa emeka odumegwu ojukwu dim na nnewi karịa afa nna ya kịta ọtụtụ amarọzị onye bụ louis ọ nya bụ ife a na-ekwu na ekpere nna na-ekpe bụ ka nwa ya kaa ya i nene ị fụ na nna ya zara ezigbo afa ife ọ na-eme afọrọ ya anya maka eziokwu na-akwụ ọtọ mana okwu asị na-agba ngọ onye ọ na-amagasị ebe ego ya si nwa ya nwoke wee pụta wee gụchaa akwụkwọ pụta wee zọba ndị igbo werezie akụnụba nna ya ahụ ọ bụrọ iburu akụnụba ndị igbo o ji akụnụba nna ya wee nụọrụ ndị igbo ọgụ o jerọ bukata ya wee zabazie ọgaranya ọkasị akasị were ya na-eme ndị ọzọ mmegide o wee were akụnụba nna ya nụọrụ ndị igbo ọgụ aja ahụ ọ chụrụ kpatara afa ya ji wee daa ụda karịa nna anyị Zik n'uche m maka ị bịa gbakọọ ọfụma ị fụ na nna anyị Zik bụ maka ọdịmma Naijiria ka ọ na-agba mbọ nna anyị Ojukwu na-agba mbọ ọdịmma Igbo nene otu Naijiria dị taa ndị ugwu na-agba mbọ be ha na mbụ agba mbọ okpukperechi ha nke ịbụọ nke naijiria bịa bụrụ nke ịtọ otu a ka ndị ofe mmanụ si eme ha na-agba mbọ be ha o siri ike ịfụ ebe onye alaye nọ na obodo ndị ofe mmanụ jidere ofu ọgaranya na obodo ndị yoruba gbuo o meberọ o meberọ maka ha ma na e nwere ife ya na ya so mana ụmụazị be anyị ọtụtụ aghọtarọ ife ọ pụtara ọtụtụ aghọtarọ ife bụ na okenye nwere isi nka maka nwata fee nna o buru isi nka e nwere ụzọ na-amị amị ụmụazị na-aga na ya maka na ha amarọ ife ọ pụtara na ezi afa ka ego ọtụtụ nọ na nga taa bụ na ha amarọ ife bụ na ezi afa ka ego ọtụtụ nọ n'ini taa bụ na ha amarọ ife bụ na ezi afa ka ego o kwesịrọ na okenye ya-akwa ụmụazị ọ ụmụazị ya-akwa okenye mana nenezie taa ọtụtụ ebe a na-eme akwamozu i je n'okpuru kanopi ị fụ sọsọ ndị okenye nenezie posta onye nwụrụ anwụ a sị gị gone so soon ị fụ painful exit ị fụ we regret to announce ị fụ ebe a marụ posta akwamozu ọ dị ha na 100 otu narị ee eh? 95 95 n'ime 100 ahụ bụ painful exit sọọsọ ise ka ị nwee ike ịfụ celebration of life ajụọna m ajụjụ oge ana m ajụ ya oge ncha sị ndị okenye kwacha ụmụazị kee ndị ya-akwa ndị okenye ajụjụ a kwesịrị ntụkwasị obi ọtụtụ ụmụazị anyị efuo n'ụzọ ha amanyena aka ebe ekwesịrọ ebe o si wee ka njọ ha ejirọ mara ife bụ na ezi afa ka ego dịka m si wee na-ekwu maka nna anyị ojukwu nna anyị ojukwu anọghọzi ndụ mana ebe ọbụla i jere na naijiria wee sị na i si na be ojukwu ife izizi ya-agbata ndị ugwu n'uche bụ late dim chukwuemeka odumegwu ojukwu ị sị na ọ be ya ka i si e meghere gị ụzọ ambasadọ bianca ojukwu ọkwa nọ ndụ tata e nye ya ọkwa ambasadọ ọ maka di ya o nwere ife ọzọ o tekwaana ọ nwụrụ e nwere ọtụtụ ndị biri ezigbo ndụ ya bụ ị kpọrọ ha n'afa ha ha anọrọzi ya mana ụzọ ya emeghe nwee ndị biri ajọ ndụ ya bụ ị kpọọ afa ha ụzọ emechie o nwere na ndị nya bụ ụzọ mechibido na alụmdi na nwunye sọsọ maka ajọ ndụ nna ha biri nwee ụmụazị biri ajọ ndụ wee wetara ezinụlọ ha ajọ afa maka ofu aka na-arụta mmanụ o zuo ọha ọnụ ụmụazị be anyị mara ife ori naba na ezi afa ka ego ị fụ na kama ị ya atabiri anụ ọbara na-agba gị n'eze ọ ka mma na i riri akwụkwọ nri wee nakpuo ụra maka afọ adị ekwu ife o riri ka anyị chọba na ezi afa na a na-achụgharị ndị igbo na mba ụwa niile ọ dịka ịbụzi ọ dịka anyị nwe ọbụ ahịa iwu ọ dịka ị bụ exhibit ọ na anyị amarọzi ife na ezi afa ka ego anyị ada achụzi ezigbo afa kịta ọtụtụ mmadụ achụta nya bụ ego na ajọ obi ajọ obi ju everywhere ajọ obi ebe niile ịfụnanya adịrọzi ị ma na ọtụtụ ezinụlọ ego dị na udo adịrọ na ya mana e nwere ọtụtụ ezinụlọ ego adịrọ mana udo dị iji maatụ jee nene alụmdi na nwunye ndị na-ele akwụkwọ nri ndị na-ele ice fish ndị na-ele atụ osisi ndị na-ele aṅara ndị na-arụ mesin nenesie ezinụlọ ha ga-emara mmadụ onye ma- eh, eh, ah, ah, na alụmdi na nwunye ha na-ekewata mana jezie ebe e nwesị duplex ebe e nwe jeep ebe e nwere ọtụtụ ụgbọala dị iche iche ndị aka ji akụ ị fụ na onye naba onye naba Eh? otu a ka e si ekewa ụmụazị a na-ekewasị kee ife kpatara ya ọ bụrọ ego na-eweta udo ọ bụrọ ego na-eweta ịfụnanya ụba na-ese kịta kee ife kpatara ya nụ onye ọbụla tiri uche na ego ụtọ ọbụla ego ji abụrọ ezigbo ụtọ ego jide ụtọ di na nwunye ego ahụ gwụrụ nụ ụtọ ahụ anaa ego jide ụtọ nwanne na nwanne ego ahụ gwụ ụtọ ahụ anaa o kwesịrị ma ego ọ dị ma ego adịrọ ị fụ mmadụ nwanne gị gị na ya na-abịa bie ọma ị ma eje gbakọba ife ị ya erite n'aka ya onye ugwu na-edozi akpụ ụkwụ ka ị ga-enye ofu akpụ ụkwụ o nwezuru 10,000 naira puku naira iri o nwezuru ya o were ofu onye nwanne ya eziokwu ka i kwu o were ofu onye nwa- ọ dakwara ụbịam mba onye ugwu mana nenezie ndị be anyị ka ị ya agwa onye igbo ya butere gị ofu kọntena ngwa afịa ka onye nke ọzọ bute ofu kọntena ọ chọba ife ọ ya eme onye ahụ ka sọọsọ ya bute kọntena naabọ kedu ife o ji mee ya a na-anụ afa ya a na-anụ afa onye a o kwesịrị na onye eme ife onye nke a na-agbara ya odibo o kwesịrị na onye a ya na-akpọ isi ala na-enye ya bụ ife wee jọgbuo onwe ya ife o ji dị mkpa na anyị metụrụ aka n'ife gbasara ezi afa ka ego bụ ka ụmụazị marụ ma n'iru chukwu ma n'iru mmadụ ezi afa amaka maka ọ na-eso ụmụazị achọ oge afụrọ e nwere nwatakịrị nne ya nwụrụ ewee kwacha nne ya nwatakịrị a wee ruo n'ini nne ya wee jebe ọnụ mmiri wee si nne ya na ọ ma adịnatara ya na mma n'ụwa mmụọ nwata nwaanyị nwatakịrị nwaanyị na ọ ma adịnatara ya na mma n'ụwa mmụọ ewee jụba ya ọ bụrụ na ọgba aghara dị n'ezinụnọ ọ bụrụ na mama ha jee kọọrọ ha ife abụrọ eziokwu ilo na asị wee karịa ụmụazị a wee kparịbazie ndị nwunye di ọtụtụ ndị a na-anụ n'ezinụnọ akparịwa ha kparịa ha udo adịrọ emekọrọ ikwu e nwee oge ụmụazị na-amasị ụmụnne ha ma cousin ma nephew ma nieces a na-abatasị egwu ọnwa ị mara ụmụnne gị mana esemokwu na ilo na asị mezi taa ụfọdụ na ụmụnne ha na-ayị mana ha amarọ mmadụ anọrọ ọrụ oyibo ya na nwanne ya enweghị onye nke tụbara nwaanyị ime six months abịazie ka e mee ego ọ bụrụ na ha naabọ bụ nwanne hmm. a na-anatazikwa egwu ọnwa ebe a na-eze ndụ ilo na asị ngwuru niile a na-apụtaba egwu ọnwa were ite ọna wee sie nni oge agụgụ onye ọbụna abịa esi n'ofu ite na-eri nni ewerena blọkụ were simenti were fensị wee kewasịa ha ncha enwere ọtụtụ ngwuru moto ada abazi maka onye ọbụna bizi na nkọrọ nke ya e nwere ọnụ ụzọ a na-akpọ ọnụ ụzọ mpio nwanne na-esi aba be nwanne ma ọ bụrụ na ọ dị na mkpa n'abalị ọtụtụ enwerọzi ya ha mara ife ọ pụtara ọ ife a ka ndị nna anyị na ji wee bie ndụ oge anyị na-ekwu ife a ha na-eje ụka ha na-agọ mmụọ mana ha ncha nọkọ n'ofu ụmụnna udo dị oge aha karịa kịta mana kịta anyị ka bu baịbụl n'isi anyị amarọ ife bụ udo anyị aghọrọ ka esi agba mbọ udo anyị aghọrọ ka esi echekwa udo ife a nọ na ya bụ tigbuo zọgbuo ụdị ọbara a na-akwafu kịta akwafughị oge nke nna nna anyị maka oge abụ onye gbuo ọchụ ọ gbaa ọsọ ọchụ maka ọ bụrụ gị ajọ mmadụ n'obodo onye na-akpa nsị a na-akpapụ ya na ụmụnna mana kịta ụmụazị ji nsị anya isi ụmụazị ji nsị na-egosi onwe ha nsị na-abụ mmadụ ji ịgwọta na ozoro ezoro n'ime ọhịa ka ụmụazị jizi akwụ aka a na-apịrị akụ na-agba ude na okenye ọnọkwa ya onye ka o ji dị mma na emetụrụ ife aka ị bụrụ ha na onye igbo ị bụrụ okenye ọ bụrụ na ị ma ife mere oge mgbe gboo anyị nwere ike ịkpọ ancient and modern dụọ nwatakịrị ọbụla afịa ghọrọ mụ na gị na-abịa ekwekwana ka ọ ghọọ ụmụ anyị afịa ghọrọ mụ na gị ekwekwana ka afịa a ghọọ ụmụ anyị na-ajụ a kwesịrị ntụkwasị obi ndị okenye kwacha ụmụazị kee ndị ya-akwa ndị okenye ife m ji wee jụọ ajụjụ a bụ ka anyị na-atụgharị uche na ya ezi afa ka ego bụ ife ndị okenye ya-agba mbọ bube ụzọ maka ọ bụrụ na anyị na-enwe ezigbo afa ndị igbo chineke gọziri ha na amamife chineke gọziri ha n'ego ebe ife ọma dị ka ekwensu na-agba mbọ jee tinye ife ọjọọ ndị Igbo nwere ezigbo afa e wee fụ na mbọ niile anyị na-agba na mba ụwa na ebe ọ na-ejere achawa ka ọnwa ebe ọ na-ejere achawa ka ọnwa ọ mkpụrụ mmadụ one ma one na-echu anyị afa anyị wee gbazie nkịtị nya bụ echumafa ahụ wee na-agazi ndị aka ha dị ọcha na-atazi afụfụ ife ndị ọjọọ metara kedu ka anyị ya-esi wee dozie nya bụ ife ebe a ka okwu dị e nwere ọtụtụ ọgbakọ ndị Igbo nwere anyị ma nke a na-akpọ ọha na eze ndị Igbo ajụọna m ajụjụ n'ọtụtụ nkụzi wee sị kedu ife e ji wee mara ọha na eze ndị Igbo maka anyị eneghị anya asụsụ anyị na-ana ana ndị ugwu eji asụ ha egwu egwu eji ha asụsụ ha egwu egwu i jee ma na ụlọ ọba akụ i jee ọtụtụ ebe ha nọ ọ fụrụna nwanne ọ sụba asụsụ e nwere ụmụazị ịtọ m fụ na Lagos m wee jụọ ofu afa ya ọ sị m na ọ ee eh, Aina amarụgo m ebe o si m jụọ onye nke ọzọ afa ya ọ sị m na ọ Aisha amarụgo m ebe o si m jụọ onye nke ịtọ afa ya ọ sị m na Antonia m sị na onye a bụ onye be anyị ee m wee sị ya Antonia ebee ka i si maka Antonia abụrọ afa Igbo ife o ji adị mkpa ka asụsụ Igbo na afa Igbo anyị wee buru ụzọ n'ife ọbụla a na-eme ma ọ bụrụgodu ndị oyibo na-abịa enye mmadụ akwụkwọ ka o desie njirimara ya ife ọzọ anyị ebu ụzọ fụ ebe ahụ surname afa nna gị ị fụrụna Ekaite na afa nna mmadụ ị ma ajụ ya ebe o si ị fụ Ekaite ị ma ajụ ị fụ Ibrahim na surname mmadụ ị ma ajụ ebe o si mana onye Igbo na-aza Peter Michael ma Peter ma Michael kedu nke ọ ha naabọ afa oyibo a ka ya-ajụkwa gị ebee ka i si a na-ajụ ese wee ruo n'ụlọ ọ ife ndị a ka a ya-eme ka ụmụ anyị marụ i nenezie ụdị afa a na-aza kịtaa ị fụrụ Gwendolyn Mary Cynthia Mary Ann afa e ji wee megasịa mmiri chukwu amaka mana ọ ma eme ka anyị tụfuo nke anyị maka ndị nwe afa a ife gbasara nke ha na-afụ ha obi ha dị proud of their language ha dị proud of their names o kwesịrị na nke anyị adakwa afụ anyị obi o nwere onye ya-asị na ofe nne ya siri adịrọ mma mana nke a pụtazie a na-azasị afa oyibo ị fụ mmadụ e, o nwerọ ka ị ya-esi wee marụ na ọ onye Igbo ife o ji dị mkpa na e metụrụ aka bụ na ọtụtụ ife efunarịgo anyị ọha na eze ndị Igbo bụ ofu ọgbakọ m fụrụ ya-enye aka dozie ife a mana anyị enechaghị anya ebe a na-anụkarị olu ha bụ na politiks hmm. ife gbasara ọchịchị na ndọrọ ndọrọ nwere ebe ọzọ ndị kwesịrị itinye iwu na mbọchị Wenezdee ọbụla n'ala Igbo na ọ sọ Igbo ka a ya-asụ n'ụlọ akwụkwọ ha nwere ikike ime ya maka onye ọbụna na-azọ nke ya e kwesịrị ka ha nwa tinye iwu na ụbọchị dị otu a na ọ sọọsọ akwa e ji wee marụ ndị Igbo ndị nne ya-ama ọgọdọ naabọ maka ọgọdọ naabọ ka e ji wee marụ ndị Igbo na nsọtụ niile anọ ma na ebe Rivers steeti ma ọtụtụ ebe ma ebe Benin igodomigodo ọtụtụ ebe enwecha ndị na-agba ukwu akwa na abụọ jee ịfụ na enwere ancestral trace ife a na-akpọ ntọ na ana ndị nna nna anyị ha ma ụfọdụ bacha na Igala ịfụ ebe a na-ama akwa igbo ebe ọbụla ịfụrụ a na-ama akwa a na-ama ọgọdọ na abụọ ma na ndị igbo nwere nsọtụ ebe ahụ ife ndị a ka ọha na eze kwesịrị ịna-akwado ife a ka ekwesịrị ọha na eze kwesịrị inwe channel tv ebe a na-eme ife gbasara ndị igbo ndị ọha na eze ife a na-eme na ghana asa eze ndị igbo na ghana eze ndị igbo na ghana enyego m nkụzi ọtụtụ oge wee kwuo ya ekwesịrọ ka a na-enwe eze ndị igbo ebe ọbụna na-abụrọ sọsọ n'ani igbo enwezie ndị ndu ndị igbo onye ndu ndị igbo na dubai onye ndu ndị igbo na qatar onye ndu ndị igbo na amerịka abịazie nwezie eze ndị igbo anyị enwe ike chịkọ ọnụ dị coordinated o nwezie ka o si dị ọ ndị ndu ndị igbo a ya adị ezitere eze ndị igbo na ana igbo ebe ha na-ekwu ife na-emenụ onye ọbụna bụ onye ndu iji maa atụ onye mere eze ndị igbo na ghana nwechara onowu nke a na-eko achịcha kịta o nwere onowu nwee ndị ichie niile ife niile ahụ ebe a ka a na-eme o nwerọ ka o si emetụta anyị n'ala Igbo mana ọ gọwa n'afịa metụta anyị n'ala Igbo mana ife niile a na-eme na-eri ji na-eme ife ndị ọzọ anyị amarọ maka ya maka ozu siwe isi a chọwa nwanne kịta ọ data igbo zọgbuo na igbo ya na o metụgo anyị akọbago anyị ncha niile ọnụ ife ndị a ka ọha na eze kwesịrị ime wee gba mbọ fụ na enwerọ ife dịka eze ndị igbo na ghana eze ndị igbo na dubai eze ndị igbo na amerịka eze niile a natacha bikonụ kedu onye ya bụ eze n'ime ha ncha ọ ife ndị a ka ọha na eze kwesịrị ime emee n'asụsụ emee n'ekike enwegasịa channels social media apụtakwuona maka nke gbarụ n'iru ndị ebe a ka ekwesịrị isi wee na-eme ka ụmụazị wee ghọta ọkacha nke a ife gbasara eh, ihe eh, eh, onyonyo ndị gba ọtọ na-efegharị ebe niile enwerọ ife dịka ngalaba censor board ka unu fụ na anyị tọrọ atọ anyị furu efu ndị Igbo kwuchara okwu si na nze ada akọ n'obi kedu ebe ndị nze nọ ndị nze a sara ire ebe ka ha nọ ọ nya ka m ji wee kwuo na mbụ na ndị nze nwere ife ha na-eze na ndị nsọ nwere ife ha na-asọ ka anyị jụọnụ onwe anyị ajụjụ kee maka ndị igwe maka ha nwere ife ha ya arụ n'ani Igbo ọtụtụ ndị igwe one ka aka ndị mmụọ dị n'oche ha nọ na ya ọtụtụ ndị igwe one ji satifiketi ndị politician wee na-achị mbọsị bụrụ gboo okenye na-ebu ọnụ jụ nni iweta ife onyinye nye okenye igota bread achịcha nye okenye ọ jụọ gị kedu ife ị na-alụ inye okenye ego ọ jụọ gị kee ife ị na-arụ kedu ife kpatara ya nụ ka ọ ghara eri chi n'ọnwụ ka ọ ghara anwụ n'ọnwụ abụrọ ọnwụ chi ya mana tata ndị okenye na-agba azonto ma ndị nne ma ndị nna ndị okenye ife anyị na-azụ taa kpatara nene ọtụtụ akwamozu na-aga taa maka ọ dị mwute ị gbakọ ị fụ na ụmụazị kịta enwerọzi egwu chineke nke ha ji enwe egwu mmadụ n'ime ha nene ọtụtụ akwamozu nne na nna nwụrụ ana ọ bụrụ na ị zụrọ ụmụ gị ọfụma ị fụ ụdị egwu a na-agba ụbọchị akwamozu ị fụ ebe ha na-enuyasị e, e, e, ukwu ha ọkwa na-eri ini ozu o doo ha anya na ha mara ebe mkpụrụ obi gị na-eje oge ahụ i kubiri ife gbasara gị agago ebe a ka ya nọ ha na ndị ọyị ha na-akpa nkata na-amụ amụ o buru o buru buru ihe onyonyo na-akpagharị na-anakọ ego ọ bụrụ another ọ bụrụ business ọ bụrụ ebe ọzọ ọ bụrụ afịa ka e hiwere ebe a na-akwa ozu ọ bụrụ na ị zụrọ ụmụ gị ọfụma ị ya-ata afụfụ ya na ndụ taa ya n'ọnwụ nke bụ eziokwu ọ bụrụ na ị zụrọ ha ọfụma ndị mmadụ maka otu ọ bụna onye dị ndị agbata obi ya ma ebe ife niile a si wee ghasa ezigbo afa ndị igbo nwere ji wee na-abazi n'ajọ afa ebe o si wee ghasa bụ ebe ụmụ nwaanyị nọ maka ụmụ nwaanyị na ụmụazị na-aya kedu ife kpatara o ji wee ka ebe ụmụ nwaanyị nọ anyị ka wee nwezi ife a na-akpọ single mothers n'oyibo kịta anyị ka wee nwee ya jụgodo onwe gị kee ife kpatara na ọtụtụ ndị nne na nna anyị nụrụ di na nwunye agbamakwụkwọ ha na di na nwunye ha na ezinụlọ ha ka dị bụrụ ofu wee ruo taa mana ọtụtụ ụmụazị ndị a mụtara ha ncha ekewasịala kee ife kpatara ya nụ ọtụtụ ụmụazị amana ife ha ekwesịrọ ịma nụ onye buru chi ya ụzọ ọ gbagbuo onwe ya n'ọsọ ụmụazị achọzi idebe isi n'ala ndị gboo kwuru okwu sị na nwaanyị bụ ụlọ women are home builders ọkụkọ chị ụmụ ada efe enu mana kịta ọtụtụ ụmụ nwoke sokwa wee mee ife kpatara ya maka mgbe nwoke ya-apụta i nye nwunye gị ego ofe ọ dị gị ka o nwena ife i mere special ị mara na ọ gị gbasa wee na-aghasa be gị ọ sọ onye ala na-arụcha ụlọ ma ya ọkụ o kwesịrị i nye nwunye gị ego e ji ego akwa ego ya na i mere ife ọma nwaanyị nke ọ bụna emekwa na gị ee ị nabata ya wee kene maka e kene onye akịdị na nke ọ gwọrọ ọ gwọta ọzọ o kwesịrị nnọọ di gị meelu gị i kene nwoke ọ bụrọ i mee ị chọ ka a kpọọ isi ala ọ gị ka ọ dịrị igonye nwunye gị akwa gị ka ọ dịrị iweta ego ofe gị ka ọ dịrị ịkwụ ụgwọ akwụkwọ ụmụazị nwaanyị nyeziru di gị aka maka ofu onye buru ọ na-anyị arụ maka a gbakọọ aka buru ọ da-anyị arụ ọtụtụ ụmụ nwoke wee pịazie calculator o weruzie ego aja azụ o debere nwaanyị n'ụlọ weruzie ego okporoko wee jee nyezi ọyị ya nwaanyị n'iro nwaanyị na-echazi anya fụ na ya na ụmụazị na-ata afụfụ ọ pụzi achụchụ ego kịta nwoke nọ n'iru ọgụ achụ ego nwaanyị nọ n'iru ọgụ achụ ego unu afụrụ ya ụmụazị n'onwe ha pụzi achụchụ ego maka onwe ha onye ji ụmụazị n'ụlọ nene ọkụkọ nene ewu ha na-aga ọkụkọ na-achịrị ụmụ uriom na-akpagharị ịfụ na nnekwu bụ nya nwa ka ọ dịrị ichekwa nwa uriom egbe bịa iburu ha na o were nku wee kpuchite ha ị ma afụ ebe nnekwu ọkụkọ chị nnukwu oke ọkpa na-agbagharị maka oke ọkpa zuo ife eji ọkụkọ eme o jiri aka ya kpaba nri mana nwa uriom a na-eme ha nchekwa mana n'ezi be anyị taa ọ nọ ka ihe gbasara ekwentị a anyị na-ekwu okwu ya o kwesịrị ka ọtụtụ ụmụazị a na-apụta n'ihe onyonyo a na-agba soshal midia na-apụta o kwesịrị ụmụazị a na-achọ ka ha na-enenekwa onwe ha ha chọrọ ka ha na-enene onwe ha ebe a ka o si agụ ha agụụ ha bụrụzie fon na-apị anyị afụziela ma ụmụazị na-emegasị ihe ruru unyi ụmụazị na-ekwu okwu ruru unyi mbọsị bụrụ gboo nwaanyị adị emeghe ọnụ kwuo okwu ruru unyi n'ọnụ ya nwaanyị a ya-anụ anụ mana kịta ha ncha niile na-eti aka n'obi ee kpatakpata ee obere oge ọ chọọ ofu nwoke ya-atụwa ya ime ọ mụta ofu nwa ọkwa na ụna nka ka ị ya-ata afụfụ ya na ụna nka maka ọ na-abụ nwaanyị zuo ife eji nwaanyị eme a jụba kedu onye na-anụnụ esite kedu onye na-anụnụ ọkwa e nweena ndị ọgọ e nweena ndị ikwu e nweena ndị ibe mana mgbe i jere ofu nwoke tụwa gị ime wee mụta nwa ka i wee jide ọfọ na ị mụrụ nwa kedu ndị ya-abịa ma a chọọ gị a fụrọ ọ ndị ọgọ ka ọ ndị ọyị ị na-agba n'iro wee tụta ime wee mụta nwa ị sị na o zuru gị nne gị na nna gị ọ tụta gị n'ime ọkwa nne gị nụrụ di otu esi anụ di wee mụta gị ị jụ na ị ma eso usoro ndị okenye so nwata ọbụla were ife ruru okenye ọnwụ ruru okenye bịa ya agbakwana ọsọ kedu ife m na-akọwa ụmụnne m ekwena m na Ọhanaeze nwe ife ha kwesịrị ịrụ ịchịkọnata ndị igbo aka Ọhanaeze ka ọ dị ndị igwe kwesịrị ịrapụ ego ha na-asara ego ife niile a na-eme na be anyị n'ala igbo tata ndị igwe nọ ife niile a na-eme ebe ajụjụ dị bụ o nwere oke na-abịara obodo site n'aka gọọmenti e nwere oke na-abịara obodo maka development e nwere oke na-abịara obodo maka ọrụ ndị nche gọvanọ weta ife a na-akpọ sekuriti votu e nwere ife igwe ọbụla kwesịrị na-eketa kedu ebe ego niile a na-eje ọtụtụ ndị igwe na o nwe ndị igwe nọcha Abuja were achị ọchịchị n'ala Igbo afụna m igwe nọ obodo oyibo wee na-achị ọchịchị n'ala Igbo a na-eme nsọ a na-eme ụmụnne m a na-eme nsọ a na-eme ife na-emebi onye nwụrụ anwụ ka be ya na-eru afịfịa ọ bụrọ onye dị ndụ nee ka ala Igbo dị anyị na-anụ na ndị boko boys hijacked three local gọọmenti hijack four local gọọmenti ọ dị anyị ka ọ nọ ote aka nekwe ya ka ọ na-eme n'ala Igbo a na-agụrụ gị Lilu a na-agụrụ gị Ọsụ a na-agụrụ gị ebe dị otu a na ọ ghost town na mmadụ anọrọ ya anyị gba nkịtị mmiri ọbụla na-eri mmadụ na-ebido n'ọnụ ụkwụ o megide o ruo n'ikpere o megide ọ bịa n'ukwu o megide ọ bịa n'obi o megide ọ bịa n'onu oge ọ na-abịa n'onu ka onye ahụ ebido iweni aka ọ bụrụ na mmadụ anọghị nso ị fụ na mmadụ ana